an lamɛnbaga ani an filɛbaga bɛɛ lajɛlen aw bɛɛ lajɛlen aw ni wula ayiwa an bɛ bɛɛ lajɛlen fo mali kɔnɔ mali kɔ kan aw tulo bɛ ani aw ɲɛ bɛ aw balimakɛ n'o ye mamadu di tarawele tinaniba vingt-quatre tv sanfɛ diɲɛ fan tan ni naani bɛɛ lajɛlen la aw minnu k'an suit an ka chaîne youtube sanfɛ fo ka taa se an ka page facebook sanfɛ an b'a bɛɛ lajɛlen fo aw bɛɛ waleɲuman dɔn donc bi an bɛna sigi min kɛ o bɛna boli fɛn dɔ kan ni an bɛɛ lajɛlen kan ka o ɲini k'o dɔn n'o bɛ tali kɛ an ka jamana walima an ka farafinna sigila cogo minnu na ka se ka olu dɔn n'o y'an ka histoire ye donc n'i y'a jateminɛ anw caman bɛ yen an ka histoire a ɲagaminen don an ma hali n'a ka sɔrɔ an minnu taara ekɔli la a caman tɛ fɔ an ye parce que hali n'a bɛ fɔ an ye o b'a fɔ k'a tɔ to donc an ka bi baro bɛna boli eh, an ka eh, histoire kan ni an b'a fɔ ko mande histoire fo ka taa se eh, bamanan histoire ma n'o ye segu masakɛw tɛmɛna cogo minnu na ɔ fo ka taa se a fɔ to guwangalankilew donc ka se ka ɲɛfɔli kɛ olu la donc an ka bi baabu bɛna boli o kan kosɛbɛ ɔ mais bi ta bɛna kɛ ɲɛfɔli le ye don nataw la a ko kan ka tɛmɛ tɛmɛ cogo min na ɔ a daminɛna an ye histoire yɛrɛ sɔrɔ sɔrɔ cogo min na an bɛna ɲɛfɔli kɛ o la n'alahu taala ka diɲɛ donc an kɔni an bɛna kɔrɔfɔ sɛmɛ an ka directeur la n'o ye sidiki danbɛlɛ donc ale bɛna baabu ɲɛfɔli dɔ de kɛ n'ala sɔnn'a ma don nataw la an kan ka baara tɛmɛ tɛmɛ cogo min na ale bɛna ɲɛfɔli dɔ kɛ o la a ye to filɛli la a ka lamɛnni kɛ ka faamuyali fana kɛ ala ala k'a bɛn sababu ma kɔrɔfɔ in a nafa ka bon a nafa nafa yɛrɛ bonya kama a bɛɛ lajɛlen ka jɛ ka nin fi k'a partager ka tila k'an ka page in k'a liker n'o ye ka cloche de notification fana k'o digi yaasa n'an ka kibaruya nataw i ka se k'a sɔrɔ nɔgɔya la inshallah donc an bɛna kɔrɔfɔ sɛmɛ directeur la directeur aw ni wula nba aw ni ce somɔgɔw bɛ di baasi foyi baasi tɛ yen nba an sigila bi tuguni kosɛbɛ ɔ donc kɔrɔfɔ jumɛn de b'i bolo bi k'a lase an lamɛnbagaw ma ayiwa o la n bɛ an lajɛbaga ni an lamɛnbaga an ka foli bɛ lase aw bɛɛ lajɛlen ma jamana kɔnɔ ani jamana kɔ kan o la k'a fɔ ni aw ka kɛnɛ sigilen kɛnɛ min ni an tɛ sɛgɛn nin sigili la parce que lakununni de don lakununni ye jumɛn ye o de ye ko nafama min bɛ yen n'i bɛ o dɔn ka se ka o dɔn ɲɛfɔ i baden ye min mago b'a la k'o faamu o la an ka ɲɛfɔli kun ye o de ye an b'a dɔn k'a fɔ minnu bɛ an lamɛn dɔnnibaliya tɛ olu yɛrɛ caman b'a dɔn ka tɛmɛ anw kan mais n'an jɛra ka fara ɲɔgɔn kan a bɛ ɲɔgɔn dafa min kosɔn aw bɛɛ lajɛlen ka ko bɛ se ka jɔ a jɔcogo la o la i bɔra ka ɲɛfɔli min kɛ sisan an ye a ye an y'a mɛn ko tɔnɔmanba de don min ye an ka lahalaya kɔrɔw olu ɲɛfɔli ani an kɛcogo kɔrɔw dɔnnen o de ka ɲi k'a masɔrɔ ni warankura ma dɔn kɔrɔlen man ka ni warankɔrɔ ma dɔn kura man ka sɛbɛn fo warankɔrɔ de ka dɔn fɔlɔ mun kosɔn i ka kura sɛbɛn wala n'o kɛra o de ye dɔ farankan ye mɛ ni kɔrɔlen ma dɔn n'i ye kura sɛbɛn tuma dɔ a bɛ gɛlɛya kosɛbɛ wala an bɛ an lamɛnbaga n'an lajɛbaga bɛɛ lajɛlen fo kɛrɛnkɛrɛnma an dɛmɛbagabaw an ka foli bɛ lase aw bɛɛ lajɛlen ma an ka nin baabu in daminɛ na wala an da bɛna se o min ma bi ni o de ye an ka sigi kɛcogow a bɛ wajibiya jamanaden bɛɛ lajɛlen kan i sigilen de i ka jamana min kɔnɔ i k'a sigicogo dɔn kɔrɔlen a tun bɛ di yɛlɛma jumɛn donna na an biman bɛ cogo di haya an ka yɛlɛmaw kɔnɔ kunun de tun ka fisa wa bi de ka fisa walima an ka kan ka ɲinini kɛ kɛcogo jumɛn de la wala n'i ye i tagara janya dɔn soli ka wuli i b'a nafa sɔrɔ o la an ka sigi bɛna kɛ o fanba de kan bi nin ɲɛfɔli ye an b'a bakurunba fɔ n' Ala sɔnna don n'a nataw la an bɛ sigi ka kumaden in dɔ ta k'a kɔnɔ fɔ kosɛbɛ mun kosɔn bɛɛ lajɛlen ka se ka faamuya sɔrɔ fɛn min ye an ka yan masalaw kɛcogo ye an da bɛna s'a ma komi k'a daminɛ depuis tilebin Afiriki a sigibagaw sigili la an ka tilebin afiriki in kan an bɛna an da se o ma don dɔ ani o nana jɔn sɔrɔ yan n'o sigira o tigilamɔgɔw fɛ an bɛna an da se o ma olu ka sigi ni ɲɔgɔn cɛ kɛra cogo di an bɛna an da se olu ma ɔhɔn an bɛnbaw olu fɛnɛ tilan tilanna k'a kɛ siya jumɛn ni siya jumɛn ye an ka bɔ ɲɔgɔn na sun ye jumɛn ye an bɛna an da se ninnu ma don n'a nataw la ni o dɔnna ka ban ɔhɔn manden jamana ale mara tun bɛ cogo di an bɛna an da se o ma ka manden jamana ale mara kɛcogo ɲɛfɔ ani masaw minnu tɛmɛna a kɔnɔ a dɔnnen de don manden masaw k'a daminɛ bori manden ma silamɛya donna bori manden min tile la 1050 silamɛya donna manden masa min tile la o de tɔgɔ ye ko bori manden a kɛra 1050 k'a daminɛ o ma fo ka taa se manden masa laban a dɔnnen de don n' ala sɔnna an bɛna ɲɛfɔli kɛ o kan don dɔ an bɛ kuma kunbilaw de la bi ɔ ni manden ta dɔnna komi manden ale ye jamana kɔrɔba ye masala jamana de don an bɛ ɲɛfɔli kɛ olu kan ka se k'o ɲɛ dɔn ka tila manden ni dugu minnu bɛ dan bɔ masaladugu la an bɛna an da se olu ka masaladugu fana ma komi wagadu wagadugu an bɛna an da se wagadugu ma n'o ye kunbi ye an bɛna an da se kunbi manaw ma ani kunbi jɔfɔw ma ka ɲɛfɔli kɛ o kan o la wagadugu ale de ye jamana ye a kapitali de ye kunbi ye an bɛna an da se o ma aw bɛ kunbi sale o kɔrɔ kunbi sale ale ye fɛnkɛ mun ye n'ala sɔnna ni an donna kuma kɔnɔ don min an b'a bɛɛ lajɛlen dɔ ten lamɛnbagaw ani lajɛbagaw olu bɛna wasa sɔrɔ ko kan n'an bɔra yen n'ala sɔnna an bɛna bamanana masalaw olu sigicogo an bɛna an da se o ma don dɔ n'o ye segu bɛrɛdugu ani karata olu ka masaya olu bɔ ɲɔgɔn na a masa min ni min ye badema ye masa ni min ni min y'a janto ɲɔgɔn na minnu bɛ yen nɔ n'o jɛra ka jugu kelenw kɛlɛ n'o jɛra k'o janto o ka dugukolow la an bɛna an da se o ma parce que ni masaw aa cɛŋanaw b'u la cɛŋanabaw bɛ u la cɛŋanaba b'o la don nata la an da bɛna s'o ma o kosɔn bɛrɛdugu masa dɔ bɛ yen dɔ ye kɛlɛ wuli ka taa daga sigi a da la samiya selen o k'a bɛ segin ka taa sɛnɛ kɛ bɛrɛdugu masa ko masaw ma ko i bɛɛ k'an lamɛn a ko maa min bɛ kɛlɛ bila ka taa kɛlɛ la samiya labɛn o tigi tɛ se k'an kɛlɛ ko sanji ka san wolonwula kɛ a kana to dugukolo kan bɛrɛdugu balo dafalen bɛ bɛrɛdugu bolo yan ko o la maa o maa bɛ kɛlɛ labɛn ni samiya ye o tigi tɛ se k'an kɛlɛ kun dɔ de b'a to o bɛ kɛ ŋaniya dɔ de b'a to a bɛ kɛ n'ala sɔnna kun min y'a to o kow kɛra an bɛna an da se o fɛnɛ ma ni k'o ɲɛfɔ o la n'an bɔra yen segu n'an donna segu kɔnɔ segu ye masala duguba de ye jamu caman bɛ yen a ye masaya kɛ segu an bɛna an da don kulubaliw ka masaya an bɛna an da don o la ka ɲɛfɔli kan n'an b'o masaya kɛ mun dɔn ani jaralakaw ka masaw an b'an da don o la an n'an bɛ mun dɔn a n'o ka waatiw a jɔn bangera dati jumɛn na a y'a ka masaya kɛ dati jumɛn na a sara dati jumɛn na jɔn sigira nɔ na a den jɔn sigira nɔ na o ye san joli kɛ n'ala sɔnna an bɛ min dɔn olu la an bɛna an da se o bɛɛ lajɛlen ma ni ka ɲɛfɔli kɛ o la ɔ n'an y'o kɛ sisan an ka kow yɛrɛ kɔnɔ an ka sigi kɛcogo fɛn dɔw bɛ yen an bɛna an da se olu fɛnɛ ma komi anw fɛ yan nɔ kuma fu tɛ yen an bɛ kuma o kuma fɔ i bɛ taa sɔrɔ kɔrɔ dɔ de b'a la n'i ko anw fɛ yan an ka jakanbo in kɔnɔna tɛ an ka manden jamana bɛɛ de ko don an ka nin jamana in kɔnɔ kuma fu tɛ yen kuma dɔ de kɔrɔ bɛ se ka bɔ a la ni a fɔcogoya ye k'a sɔrɔ a kɔrɔ ma dɔn a la ten misali la n'i y'a jateminɛ anw fɛ an k'an ka anw yɛrɛ ɲini k'anw yɛrɛ dɔn nin ani k'an ka kanw ɲini k'a dɔn o nafa de b'an na mais an ka an k'an yɛrɛ ɲini k'an dɔn mhm. nafa nafa jumɛn de bɛ a la an yɛrɛ an yɛrɛ ka société la ayiwa nafa min b'a la c'est à dire diɲɛ ye bɛnkan wuli de ye Omaro an ni tubabu minnu bɛ baara la bi kɔmi olu fana n'u ka gun don anw fana ala y'an sigiyɔrɔ bɛn yan ma kuma dɔ la an ka ko bɛɛ bɛ ka taa olu ka côté la sisan n y'i faamu kosɛbɛ n ko diɲɛ ye bin ka wuli de ye ni maa min binna ni k'i tɛ wuli o tigi de bɛ to dugu ma n'i ye an ni tubabuw ka baara ɲɔgɔnya jateminɛ ani an ka laadaw bilali ka tubabu laadaw ta tuma dɔ n'an donna baaraw kɔnɔ mɔgɔ bɛ na kunfanbɔ nin bɛɛ lajɛlen na mɔgɔ bɛ na kunfanbɔ nin bɛɛ lajɛlen na mm, kɛcogoya dɔw de bɛ yen o de bɛnnen don dɔ ma ah. ka tɛmɛ dɔ kan ah. dɔ fana fɛ yen nɔ kɛcogo dɔ bɛnnen dɔ ma ka tɛmɛ dɔ kan mm. i ko misaliya damadɔ ta mm. i b'a ye maa minnu bɛ yen nɔ ni olu taara tubabula an ka farafindenw na tubabu kɛcogoya mana taa olu diya ani tubabu ka sariya tilennen don o ka tubabu jamanaw kɔnɔ cogo min an b'a fɔ ten o ka sariyaw tilennen don o yɛrɛw fɛ yen cogo min ani mɔgɔw ka hakɛ dafalen don o yɛrɛ ka jamana kɔnɔ cogo min ni ka t'o ye o bɛ tigɛ farafinya ni farafin bɛɛ la olu bɛ na tubabu ka o kɛcogo fɛ u bɛ tubabula laada bɛɛ ta hali u t'a ɲuman ni a kolon dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na bi i b'a ye n'o tigilamɔgɔ caman nana i bɛ tubabu ka laada dɔw ye o bolo yan or que o tubabuya laada yan mako ma se o ma nka ale tɛ o yɔrɔ dɔn kama ale ka tubabuya de yira anw na k'a sɔrɔ tɔɔrɔ de b'a kan o tuma dɔ ye jumɛn n'i ye tubabu jamana jateminɛ olu sigiyɔrɔ bɛnnen don yɔrɔ min ma o banda o ye nɛnɛma yɔrɔ de ye tuma dɔ bɛ yen u ka nɛnɛ fanga ka bon kosɛbɛ mais olu ka nɛnɛ fanga bonyani fo u k'a don u ka laada kɔnɔ ka fɛn ɲini o ka nɛnɛ kɔn kama mun kosɔn nɛnɛ kana tɔɔrɔ s'o ma i b'a ye olu bɛ fini giriman ta o ka laada fɛn dɔ ye ka bila o ka nɛnɛ de ye mais o t'a yira ko fini giriman ka taa dugukolo sigibaga bɛɛ bolo dɛ parce que ale bɛ nɛnɛma yɔrɔ de la ah. fo ale ka fini giriman dɔ ta mhm. nɛnɛ bɛ bɔ ale fɛ yen nɔ mhm. ni ka o fini kɛ ka nɛnɛ kunbɛn mun kosɔn nɛnɛ kana tɔɔrɔ kɛ bari tubabu bɛ fini belebeleba don ah, an ka farafinden min mana taa ka taa tubabu ye o fini belebele donni na e y'o ta i ka laada la i seginnen ka na an ka funtenima yɔrɔ la yan waati bɛɛ i bɛ finiba ye o fana kan na a bɛ ka tubabuya ko yira n'o nana kɛ i b'a ye degun bɛ bonya kosɛbɛ a m'a kun de dɔn tubabu t'a don ko finiba ka d'a ye ale b'a don kun dɔ de b'a la f'ale k'o de kɛ f'ale ka o de kɛ n'a m'o kɛ tuma dɔ a tɛ lafiya parce que a ka nɛnɛ bɛ n'a degun tuma dɔ fana fini min bɛ yen n'o kanda bilalen de don nɛnɛ bɛ don o kanda fɛ i b'a ye o bɛ fini dɔ labɛn ni k'a don o kan na k'a cɔrɔn don o kan na anw fɛnɛ bolo k'o ye kamalen gansan de kamalen gansan tɛ a karabati ka duloki kan serrer nɛnɛ kana don a fɛ o y'olu ka laadafɛn de ye et puis nafaba de b'a la mais ne ne n'i kan siri funteni na tuma dɔ gɛlɛyaba de bɛ sɔrɔ a la k'a sɔrɔ laada yɛrɛ dɔncogo ani sigiyɔrɔ dɔncogo o de b'a kɛ N' ala sɔnna an bɛ n'an da se nin bɛɛ lajɛlen ma kun min b'a to ninnu bɛ ka kɛ mm. an anw taw tun ye jumɛn ye kɔrɔlen an ta tun ye jumɛn ye kɔrɔlen misali an bɛ se k'o dɔ fana f'i ye finiko kan n'an ka laadara finiw ta sisan n'i ye sigiduloki ta sisan mm. i b'a ye bɛɛ b'a ye o ye mande fɛn ye o de ye fini min bɛ yen mm. ni an bɛnbaw ye a sugandi an ka tontigiw ye tontigiw cogo di maa minnu bɛ yen n'u bɛ baara kɛ mugu la ani maa minnu bɛ baara kɛ kisɛ la olu ye tasuma baarakɛlaw de ye o bɛ fini de sugandi o ka laada la fini min bɛ yen ni tasuma tɛ biri a la balamu k'a jeni o bɛ mana fini sugandi fɛnɛ o bɛ yiri de ɲini yiri min bɛ yen n'a ji mana min ni fini minna n'a ji ye tasuma kɛ man di k'a jeni ni tasuma binna a kan a bɛ sɔgɔ dɔrɔn de a tɛ jeni o la o b'o fini min sugandi ni ka zoro don a la k'a ɲɛ bilen k'a lamin n'o ye masɔrɔ tasuma kan'a jeni joona o bɛ tila o de kɔfɛ sisan ni maa min bɛ yen ni lɔnko min b'i la komi i ye fini sɔrɔ tasuma tɛ min jeni fini lahala dɔnna i ka cɛya baara minɛn dɔ sɔrɔ i bolo donc i ka labɛn minɛn minnu bɛ yen o bɛ se ka olu fɛnɛ don a la an b'o ye o ye cogo la cogo min komi kuma yɛrɛ tɛ o kan ɲɛfɔli le don komi an ye tubabuw ka laada dɔ fɔ o bolo ka tila an y'an ta dɔ fɔ nafa min bɛ o la wala ni tasuma binn'a kan e tɛ jeni a fini yɔrɔ dɔrɔn de bɛ sɔgɔ o la i bɛ se ka fɛɛrɛ wɛrɛ kɛ mun kɔfɛ ka kisi ka bɔ o tɔɔrɔ ma ɔ o baara min filɛ nin ye o de ye kɛcogoyaw dɔnni ye o de y'an ka cogoyaw dɔnni ye ani manden jamanaw tun bɛ cogo di an ka mara jamanaw fɛnɛ tun bɛ cogo di n'an y'olu dɔn ka ban n'Ala sɔnna bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'an ka mun kɛ walima mun juru tɔnna na n'i m'a kɛ i b'a dɔn o yɔrɔ de fɛ mais o la n'an sigira n'an ma fɛn f'o kan walima an m'an ka histoire dɔn tuma dɔ a bɛ gɛlɛya kosɛbɛ i bɛ taa sɔrɔ dɔ bɛ yen nɔ o ni o ye baden de ye masala kunda walima dɔ yɛrɛ bɛ yen olu ye sinankunɲɔgɔnma kelenw de ye baara kɛcogo la mais ni ɲɛfɔli tɛ olu tɛna se ka ɲɔgɔn dɔn o tɛ se ka ɲɔgɔn nafa o dɔw yɛrɛ bɛ se ɲɔgɔn ma ni fitina ye k'a sɔrɔ olu de kan ka jɛ ka fitina mɔgɔ kelen kɛrɛ wala an ka ɲɛfɔli bɛna kɛ o de kan ani yan an ka mɔgɔw ye sugandili kɛ fɛn dɔw la kun jumɛn de kama i y'a fɔ waati min bɛ yen ni kɔngɔ kun nana ala k'an kisi ni kɔngɔ nana o bɛ donsow bila ni kungo dɔnbagaw bila Yiri minnu bɛ yen n'olu bɛ yen sunkun na a ye dumunifɛn dɔ ɲini ni k'a fara balo kan an delilen minnu na o ɲinini tun bɛ kɛ fɛɛrɛ jumɛn kɔnɔ an bɛna o ɲɛfɔ ani yiri joli de sɔrɔla an bɛ minnu dɔn min tun tɛ dun manden kɔnɔ kɔrɔlen nka kɔfɛ kodɔnnaw y'a ɲini ka fara dumuni kan naw b'a la dumunifɛnw yɛrɛ b'a la o la i bɛn'a dɔn k'i bɛnbaw ye baaraba de kɛ wala n'o o kɛra an t'an bɛnbaw nɛni k'a sɔrɔ anw yɛrɛ ye dɔ bɛnba de parce que n'an y'an bɛnbaw tɔɔrɔ k'an bɛnbaw nɛni k'o ma baara kɛ an yɛrɛ dun tɛ baara la an fɛnɛ dɔ bɛnba de ye an ye min fɔ an taw ma olu bɛn'o de fɔ an ma k'a sɔrɔ dɔnbaliya de kosɔn an b'an bɛnbaw nɛni n'o tɛ an bɛnbaw ye baaraba de kɛ tuma dɔ tubabuden ale ye a ka baara fara a fakɛ ta de kan o fa fɛnɛ ye a ta fara mɔkɛ ta de kan olu bɛ ka ɲɔgɔn nɔ dafa de sisan anw fanba ta kɛra mun ye bɛɛ tɛ kuma mana fɔ cogo o cogo bɛɛ tɛ f'a ka faamu o yɔrɔ de la ani an ka kuma kɔnɔ ka hakɛto ɲini dafalen kɛ mɔgɔw fɛ parce que histoire ye fɛn ye ale tɛ hinɛ tɛ makari ko kɛra cogo min a b'a fɔ ten de nka n'a ka sɔrɔ an sigilen don an tɛna ɲɛfɔli kɔni kɛ cogo si min ma mɔgɔ tɔɔrɔ ani min y'a yɛrɛ tɔɔrɔ kuma mɛn an da ka yafa an ma a ma dabɔ o kama jamais o la tubabuw ye bɛnbaw ta de dafa k'olu laɲɛ an ko sisan de fo an ka bɛnbaw ta de bila ka na ni kura ye min ka ɲi o dun tɛ se ka i bɛ na ni kura min ye i b'o bɔ dɔ de bolo ka na n'a ye i kun k'i bɛnba ta ta o de y'i ta ye o de y'i bolo ta ye i b'o ta i b'o ta k'o dafa ka dɔ fɔ défaut min bɛ o la i b'o bɔ a la ka a min ka ɲi k'o fara a kan ka dɔ olu lataa ɲɛfɛ n'o kɛra i b'a ye i bɛnba ye nafa mun sɔrɔ o tɛ tunu i fa ye min fara o ta kan i b'i bɛnba ka ɲuman n'i fa ta ɲuman sɔrɔ e fɛnɛ b'i ta ɲuman fara o kan o de fanga ka bon o de ye histoire dɔnni nafa ye o la histoire fɛnɛ ɲɛfɔli kun ye jumɛn ye an bɛnbaw ni ɲɔgɔn cɛ fitina donna ni ɲɔgɔn cɛ ni sababu jugu jumɛn ye ni histoire ɲɛfɔ bi n'o dɔn aw yɛrɛ b'a tanga o sababu jugu ma o fitina kana don aw ni ɲɔgɔn cɛ komi a donna bɛnbaw ni ɲɔgɔn cɛ cogo min bɛnbaw ye hɛrɛ sɔrɔ ka sigira ni fɛɛrɛ jumɛn ye aw yɛrɛ b'o fɛɛrɛ ɲɔgɔnna kɛ mun kosɔn aw fɛnɛ ka hɛrɛ sɔrɔ ni aw ka sigi nafa ye wala a dabɔkun ye o de ye nka n'ala sɔnna bi ta ye kunbilali de ye an bɛna ɲɛfɔli kɛ nin ko bɛɛ lajɛlen kɔnɔ mun kosɔn an lamɛnbagaw ani an lajɛbagaw bɛɛ lajɛlen ka kunnafoniya dafalen sɔrɔ tinaniba tv sanfɛ sabu a sigikun ye o de ye sigikun ye o de ye Ɛɛ i n'a fɔ an ka directeur bɛ k'a fɔ cogo min na kosɛbɛ n'o ye Sidiki Dɛmbɛlɛ ye donc a ye ɲɛfɔli minnu kɛ n'Ala sɔnna don n'a nataw la ninnu bɛɛ bɛna fɛsɛfɛsɛ kosɛbɛ a kɔni kuntaala ka jan a tɛna se ka kun video kelen na kosɛbɛ mais an kɔni b'a ta ɲɔgɔn da fɛ fo ka taa ban kosɛbɛ n'a y'aw sɔgɔlen to N ma bɛn ka te la a b'a bɛɛ lajɛlen dafa kosɛbɛ kosɛbɛ nana taara ka jɛ n'ala m'an ka jɔnya jɔ an na donc o la an bɛna bi ta kun jɔ yan ɔ ni ne kɛra kulu garijɛgɛ ye an ka dugawu kɛ ni ala sɔnna don nataw la vidéo kura minnu mana sɔrɔ aw bɛɛ lajɛlen b'o sɔrɔ k'aw sigilen to aw sigiyɔrɔ la ko minnu de san sɔrɔ ju kosɛbɛ ɔ n'i y'a ye an bɛ nin baara kɛ mɔgɔ dɔw de bɛ an kɔ baara kɔni a daminɛw la gɛlɛyaw b'a la mais minnu b'an kɔkɔrɔ an tɛ ɲinɛ olu kɔ n'o ye Pɛrɛpɛrɛni Jɛnta et frères de kosɛbɛ u sigiyɔrɔ filɛ nin ye suguba kɔnɔ Amadu Jɛnta ani a badenw a badenw Kasimu Jɛnta Jɛnta ani a dɔgɔ n'a kɔrɔ dɔgɔw n'an b'o bɛɛ lajɛlen fo suguba kɔnɔ fo ka taa se suguni kura la kosɛbɛ u bɛ daraw